A Antaine, ní chreidfeadh an stócach a chluasa. Labhradh leis. Luadh a ainm mar shíl sé. Ach cén chaoi a mbeadh a fhios ag an dall cén t-ainm a bhí air? Draíocht na háite agus na huaire a bhí ag baint na meabhrach de. Chuir sé cluas air féin. Ní raibh le cloisint aige ach an dall agus caint aisteach do-thuigthe ar siúl aige. Leis féin a bhí sé ag caint, dar leis an stócach. Nó leis an diabhal. Nó leis an taise a bhíodh ag ceoltóireacht dhó. Bhí sé ag brath ar éalú ón áit mhallaithe. Ach thiocfadh sin de bharr gur labhradh leis arís. A Antaine! Gheit sé. Níor labhair. Ní dhearna sé ach dhul anonn go dtí an áit a raibh an fear dall ina shuí agus an tuin bróin air, agus lámh a leagaint ar ghualainn air le fóirithint air. Cé sin? arsan Dall agus é scanraithe, i ndáiríre, cé sin a deirim? B'fhurasta aithint gur cheap sé go raibh sé leis féin ar feadh an achair. Cé thusa? Mise Antaine, Antaine Beag Ó Gríofa. Nár ghlaoigh tú orm ar ball beag? Má bhí ceapadh ag an dall i dtosach gur spiorad nó taise oíche nó clúmharcán éigin a bhí aige ann, thuig sé gan mhoill nárb ea ach stócach óg. Agus céard a thug ann thú? ar seisean. An ceol. Agus cén chaoi ar éirigh leat theacht isteach? D'inis Antaine Beag sin dó. Bhí greim ag an dall air ar eagla go n-imeodh sé. Ní fhaca ceachtar acu a chéile ansin sa dorchadas aisteach sa teach mór. Níor chuala siad ach a nglórtha féin. Raibh tú i bhfad anseo gur labhair tú? Shílfeá go raibh imní ar an dall. Bhí, ó thosaigh an ceol. An ceol draíochta sin a bhíos anseo chuile oíche, a chuir an dall isteach air. An dúil sa gceol a thug anseo thú? Bhfuil ceol agat féin? Tá, beagán. Dúradh leis port a sheinnt. Bhí Antaine Beag ina cheoltóir ó dhúchas. Is beag ceol dá gcuala sé ariamh nach bhféadfadh sé aithris a dhéanamh air. Chroch sé suas port aerach, ceol meidhreach a bhog croí an daill. Chas sé ar an bport go dtáinig boige agus binne ann, ar nós an cheoil a bhí a bhí dhá ghabháil tamall beag roimhe sin. Má bhí súile gan beocht gan léargas ag fear an tí mhóir, bhí cluasa aige a rinne obair cluas agus súl dhó. An ceol úd a ghabh sé féin agus a bhí dhá chleachtadh ag an stócach coimhthíoch seo, chuir sé i gcuimhne don dall eachtraí ina shaol féin sular bhuail an dorchadas é. Ghoill na seanchuimhní chomh mór sin air is go mb'éigean dó cosc a chur leis an gceoltóir óg. Bhí sé amuigh san oíche nuair a scar an bheirt cheoltóirí le chéile. Bhí fhios ag an bhfear dall gur ábhar maith ceoltóra a bhí san ógánach, ach bhí iontas air go dtug sé cuireadh dhó teacht ar ais oíche eile. A cheoltóir dhaill, céard a chuir i do cheann a leithéid a dhéanamh agus cuireadh a thabhairt do stócach óg nach bhfaca tú riamh cheana? Nach iontach leat féin é, a cheoltóir, fear mar thú nach raibh duine dhe theach agat le cúig bliana déag? Agus ó shíl an stócach céanna gur luaigh tú a ainm go raibh cineál aithne draíochta agat air, nach raibh ceart agat inseacht dó nach amhlaidh a bhí an scéal. I ndiaidh a chéile, d'éirigh dlúthchairdeas idir an mbeirt, idir Pól Dubh, fear an Tí Mhóir, agus Antaine Beag Ó Gríofa, nó Antaine Beag an Cheoil mar a tugadh air. Is corr-oíche nach mbíodh Antaine Beag an Cheoil ar cuairt ann, agus is annamh nach dtiúrfadh sé port nua abhaile leis. Dá mbeadh sé gan teacht, bheadh uaigneas ar Phól. Bheadh sé míshásta, cantalach. Bheirfeadh sé ar a veidhlín agus bhainfeadh greadadh ceoil as. Chaithfeadh sé uaidh arís é. Cén mhaith a bheith ag gabháil ceoil gan lucht éiste aige? Ghlaofadh sé ar sheanchrosach. Déarfadh sé leis go mbeadh air scaradh leis. Nach raibh sé ag déanamh a ghnótha mar ba chóir? Nach raibh ann ach scafaire leisciúil gan mhaith? Bhuailfeadh sé amach faoin spéir ansin. Shiúlfadh sé leis féin ar an mbán lena mhaide treoir agus cluas air. Fuaimeanna beaga aisteacha na hoíche ba bhreáchta leis an dall. Ní bhíodh fuaim díobh nach mbíodh fhios aige cé as a dtáinig sé agus céard a rinne é. Dá ligfeadh bó géim aisti bheadh fhios aige cén t-achar uaidh a raibh sí. D'aithneodh sé chuile chrann sa gcoill ar an gceol a ghníodh an ghaoth ina chraobhacha, agus bhíodh leasainm aige ar gach ceol díobh. Ceol na giúise, bhíodh ag síorchaoineadh na marbh. Ceol na fuinseoige, bhíodh chomh meidhreach le banríon na sí oíche Bhealtaine. Ceol na gcrann darach, bhíodh go maorga agus go sollúnta. Ba bhinn le cluais an Daill iad uilig. Théadh sé go dtí easach a bhí i ngar don teach mór agus chaitheadh sé cuid mhaith den oíche ag éisteacht lena ghlór. Dá mbeadh báisteach ann do b'amhlaidh do b'fhearr leis é. Ansin bhíodh rabharta mór uisce ag dul le fánaidh ann, agus d'fhanadh an dall ag éisteacht leis an tormán agus aoibhneas air. Is minic a fuair Antaine Beag an Cheoil ansin le cois an easaigh é, a bhairéad bainte de aige, a cheann mór mongach dubh in airde, An ghealach ag soilsiú anuas air. Cluas air ag éisteacht le ceoltaí oíche na cruinne. Théadh an bheirt charad abhaile le chéile ansin agus bhíodh ceolta le clos sa teach mór go fáinne an lae go minic. Bhí cáil an cheoil amuigh ar Antaine Bheag. Is minic a thugtaí cuireadh dhó dhul ar an mbainis seo nó ar an gcéilí sin, agus haioch! níorbh fhearr leis rud ar bith ná a chlisteacht a thaispeáint. Bhí sé tugthaí suas dhó nach raibh fear ceoil sa taobh sin tíre ach é féin. Sháraigh sé uile go léir iad. Ach cá bhfuair sé an ceol aisteach iontach a bhíodh á ghabháil aige? Ní raibh ceapadh ag éinne gur sa Teach Mór a thóg sé é. Bhí droch-cháil ar an áit, go mór mór san oíche, agus ní fhacthas é ag dul ann nó ag teacht as ariamh. Dá dtéadh féin, nach beag an fháilte a bheadh roimhe ag an dall crosta dorcha. Sin é a ceapadh. Fiafraíodh dá mháthair cár fhoghlaim sé an ceol, an ceol draíochta, mar a tugadh air. Ach bhí sise chomh dall le cách. Ní raibh fhios aici ach oiread cá mbíodh sé ag déanamh an airneáin. Mhéadaigh sin an t-iontas. I leabaidh a chéile thosaigh daoine ag ceapadh nach stócach saolta a bhí in Antaine beag an cheoil, nach mbíodh sé ag imeacht leis de shiúl oíche thar na bántaibh ar nós duine nach raibh ceart. Cad chuige nár mhéadaigh sé? Cad chuige nach raibh sé breá mór ar nós stócaí dá aois? Agus an dath a bhí air! Ar ndóigh, ní fhacas ariamh malrach a bhí chomh snoite leis, chomh bán sna ceannaghaidh leis, chomh caol sna gualnaí leis, chomh héadtrom leis. Ní fhéadfadh sé bheith thar cúig clocha meáchain agus ceithre bliana déag caite aige. Maidir lena dhá shúil, bhí doimhneacht agus ciall na seacht sua ón Oirthear dhá nochtadh iontu. Agus an chaint aisteach a bhíodh aige go minic. Ar ndóigh, dá mba ógánach ceart a bhí ann, ní labhródh sé ar an mbealach sin. Dúirt bean le bean eile go raibh 'fhios aici cá bhfuair Antaine beag an ceol, go raibh sé ina rún agus nár mhaith léi an scéal a leathadh air, ach ós ise a bhí ann, nár miste léi a inseacht go raibh 'fhios aici nach ngabhfadh an scéal níos faide. Nár mhaith léi dochar a dhéanamh d'aoinne beo, nach ndearna riamh agus nach ndéanfaidh choíche. agus bhí an-chogarnach acu. Dúirt an bhean eile leis an ngaoth aniar go raibh lámh istigh ag Antaine Beag an Cheoil, agus ag a mháthair, leis na daoine maithe, gur uathu a d'fhoghlaim sé an ceol, agus marach gur inis an ghaoth aniar do mhná eile é, Cén chaoi a mbeadh fhios aicisean go mbíodh Antaine Beag an Cheoil agus a mháthair ag imeacht san oíche ag marcaíocht ar dhá scuab agus ceoltaí diabhaltaí a mhúsclódh na mairbh dhá ngabháil acu. Seachnaíodh an clúrachán bídeach sin Antaine Beag an Cheoil. Ní bhfuigheadh sé cuireadh a dhul ar bhainis ná ar dháil, má bhí ceol aoibhinn féin aige. Seachnaíodh a mháthair mar an gcéanna. Dá bhfeicfeadh fear iascaireachta ar maidin í, d'fhillfeadh sé abhaile. Dá bhfeicfeadh bean í tar éis éirí di, chuirfeadh sí comhartha na croise uirthi féin. Is beag duine a raibh sé de dhánaíocht ann cuairt a thabhairt ar a dteach. Fanadh amach uaidh mar fanadh amach ón teach mór féin san oíche. Ach ní amhlaidh a bhí an scéal nuair a tháinig sí san áit i dtosach, í féin agus a mac. Ní raibh fhios cé as a dtángadar, nó cé dar díobh iad, nó cén cineál daoine iad. Tugadh faoi deara gur bean faoi leith a bhí inti, go raibh nósa faoi leith aici, nach raibh dúil aici a dhul ar cuairt anseo ná ansiúd ná caint a dhéanamh faoi aon rud a bhain léi féin. Bhí sí óg, ina baintreach óg. Ach má bhí sí óg féin chaith sí éadaí a d'fheilfeadh níb fhearr dá máthair. Seandolmán glasuaine caite agus boinéad den chineál gránna a chaití leathchéad bliain ó shin is mó a bhíodh uirthi. Má bhí sí cúig bliana déag agus fiche, b'in an méid. Ach bhí sí ag éirí liath, go mórmhór os cionn a dhá cluais. Agus má bhí an óige agus an mheidhir le feiceáil ina dhá súil ghlais ar uairibh, is minice ná sin a d'fheictí an doilíos agus an dobrón iontu. Is corruair a thiocfadh meangadh gáirí ar a béal. Nuair a thiocfadh, déarfá gur mó a d'fheil an meangadh sin dá béal ná aon mheangadh a tháinig ar bhéal mná le do chuimhne. Shílfeá go raibh fríd an mheangaidh thar éis a bheochaint i gcéadóir. Nár tháinig meangadh ar bhéal ariamh go dtáinig ar bhéal na mná sin. Ní raibh fhios an bhean tuaithe nó bean uasal a bhí inti. Bhí airgead aici, cuid mhaith, ceapadh. Bhí foghlaim uirthi, cá bhfios cé mhéad. Bhí sí ina hiontas ag a lán, an óige i gcrot sheanda, an mheidhreacht báite ag an mbrón, an béal a bhí meangach gáireach cainteach ó dhúchas ina bhéal daingean cruaidh tostach. Má cheap lucht na seafóide agus an aineolais go raibh draíocht nó diabhlaíocht ag baint léi féin agus lena mac, Agus má sheachain siad an bheirt ar an ábhar sin, bhí daoine eile ann agus cheapadar gur bean a raibh rún ag baint léi í. Agus thiúrfaidís a lán, aithne cheart a chur uirthi. Ach más draíocht a bhí ag baint léi, nó má bhí rún uafásach aici, Ní bhfuair ceachtar den dá dhream cuireadh chun a tí ariamh.